Абы ирихьэлӏэу гукъыдэж сщӏа урыс-адыгэ зауэжьым траусыхьа уэрэдхэр зэпкърысхыну, уэрэд зыбжанэ. Япэ изгъэщыр куэдым фӏыуэ яцӏыху цӏэрыӏуэ хъуа, цӏыхум куэду ягу дыхьа уэрэдщ. Ар зымыцӏыху куэд къыфхэту си фӏэщ хъукъым, уэрэдым зэреджэр абазэхэм я зекӏуэ уэрэд. Уэрэдыр зэпкърытхын ипэкӏэ псалъэ къикӏхэр, текстыр дгъэнэхуэн ипэ езы уэрэдым зэ девгъэдэӏуэж.
Абазэхэр къумбылым щохасэ. Уэрэдыр къэзыӏуэр Кобл Къыдырхъан, ежьухэр Ныбэ Хьэсэн, Ту Сэфэрбий, Хьэхъу Уэсмэн.

щӏыкӏэрым хуэдэщ. Япэрауэ къэзгъэщхьэпэну тхылъыр фызогъэлъагъур. Мис мы тхылъыра тхылъым и фӏэщыгъэр лӏыхъужь лӏыхъужь зэрагъэлъапӏэ уэрэдхэмрэ зэрагъеиж гъыбзэхэмрэ, зэхэзылъхьар Бэрэгъун Владимир мыгъуэмрэ Къардэнгъущӏ Зырамыку мыгъуэмрэ. Гиппиусым и редакциекӏэ мыр том зыбжанэ хъууэ дэкӏауэ щыта советскэм щыгъуэ. Мыр ещанэрей томым и япэрей ӏыхьэращ мы тхылъыр. Иджы мис мы тхылъым иджыпсту фызэдэӏуа уэрэдыр зэпкърыхауэ итщ. И текстыр япэрауэ ятхыжащ, къащыпыжащ, транскрибация жыхуаӏэм хуэдэ ящӏа, етӏуанэрауэ уэрэдыр тэрмэш ящӏа. Езы уэрэдым щедаӏуэм зэрыфлъэгъуащи, уэрэдыр езыгъэтхыжар Къардэнгъущӏ Зырамыку мыгъуэращ, минрэ щибгъурэ блыщӏрэ хы гъэм, аул Второй Красноалександровский жи мыр сыщымыуэу щытым, иджыпсту Къалэжь жыуаӏэ шапсыгъ къуажэра, Тӏуапсэ районым хохьэ, нобэрей Краснодар краим. Уэрэдыр къэзыӏуар, къыжызыӏэжар Кобл Къадырхъан жыхуаӏэращ мыдрейуэ уэрэдым ежьур жызыӏар къежьууар, Ныбэ Хьэсэн, Ту Сэфэрбий, Хьэхъу Уэсмэн. Текстыр, уэрэдым и текстыр, и псалъэр зытхыжу тэрмэш зыщӏар Иуанокъуэ Нурбий тхьэмыщкӏэращ, филологие щӏэныгъэхэмкӏэ доктор, профессор. Иджы мыуэду тщӏынщ. Япэ щӏыкӏэ, а, тӏанэ, уэрэдыр зэратхар шапсыгъщ, шапсыгъ диалектщ. Аращи, иджыпсту шапсыгъ диалекткӏэ Иуанокъуэ Нурбий мыгъуэм итхыжа текстым сыкъоджэри, итӏанэ ар къэбэрдей адыгэбзэм къызогъэзагъэри, Итӏанэ, къызэрысщыхъумкӏэ, псалъэ гурыӏуэгъуейу хэтхэр, зэрысхузэфӏэкӏым хуэдизкӏэ, си щӏэныгъэм къызэрихь хуэдизкӏэ, адыгэбзэм къызогъэзагъэ. Абадзэхэм я зекӏуэ уэрэд, шапсыгъ вариант. Мыр мы тхылъ дыдэращ, иджыпсту фэзгъэлъэгъуа дыдэр, ауэ электрон варианту мис мыуэду дыкъакӏуэу щытмэ, и адыгэбзэ, и адыгэбзэ текстыр итщ.

Уэрэдыр зэрытщӏэщи, дэ зэрытцӏыхур, цӏыхум я дей хэӏущӏыӏу зэрыхъуар абазэхэм я зекӏуэ уэрэдущ. Абазэхэм я зекӏуэ уэрэдыр, ар абазэхэр дощӏэ, ар адыгэм и зы лӏакъуэщ, кӏахэхэм езыхэм абдзах жаӏэ, мыдейм дей абадзэ жи. Иджы абадзэмрэ абдзэхэмрэ тӏэкӏу схузэрыхь. Нобэ цӏэрыӏуэ хъуа вариантыр абдзэхыу щытми, езы уэрэдыжьым и оригиналым дей хэтыр абадзэщ. Адыгэм нобэрей адыгэ жыхуэтӏэр ӏыхьитӏ иращӏыкӏыу щытащ. Абадзэ чылэрэ кӏахэхэм къызэрыжаӏэм хуэдэу адыгэ адыгэбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ абазэ жылэ, абадзэ жылэ, адыгэ жылэрэ. Псалъэм папщӏэ абазэ жылэм храгъэубыдэу щытащ шапсыгъхэр, нэтхъуэджхэр, убыххэр, абазэхэхэр, иныкъуэм дей бжьэдыгъухэр. Адыгэ жылэм хеубыдэ псалъэм папщӏэ къэбэрдейхэр, джылахъстэнейхэр, беслъэнейхэр, кӏэмыргуейхэр, хьэтыкъуейхэр. Мыбы мыбдейм де абадзэ жыхуиӏэр абдзэхуи щытыфынущ, шапсыгъуи щытыфынущ, нэтхъуэджуи щытыфынущ, хэтуи щытыфынущ. Ауэ Тхьэм ирещӏи абдзэх хъунщ мыбдей зи гугъу ящӏыр. Ауэ уэрэдыр утыку щрахьэжым щыгъуэ абадзэм абадзэм кърагъэкӏар абзэхщ жаӏэу абзэх вариантыр хагъэхьауэ къыщӏэкӏынщ текстым, ауэ оригиналым зэрытлъагъущи хэтыр абадзэщ. Мыр тхыдэ ӏуэхущ, адыгэ адыгэм и этногенезыр къызэрекӏуэкӏам теухуа упщӏэщ. Абы исту куууэ дыкъытеувыӏэнкъым, ар езы зы ӏуэхушхуэщ, зы ӏуэху тыншу жызыным, Ауэ ди нобэрей ӏуэхум ипкъ иткӏэ абыкӏэ кӏыхь зедгъэщӏынкъым. Акӏэ, урысыхэри, а, мыдей гурыӏуэгъуэ сщӏакъым, къумбылымэ щохасэ жыхуиӏэр, къумбылыр мыстщ, щиху жыхуэтӏэра, щиху хужь мыстуэ, а щиху дэжейм хуэдэу щымыту, щиху псыгъуэу щымыту, тӏэ щиху псыгъуэм жьауэ ищӏкъым, мыбдей щохасэ щыжиӏэкӏэ щихушхуэращ ар. А тополь белолистка жаӏэ си гугъэ урысчэ сыщымыуэу щытмэ, итӏанэ къэбэрдей адыгэм къэдабэ щиху жаӏэрэ, абдейр фӏыуэ сщӏэжкъым, ауэ жьауэ зыдзуэ и къудамэхэр бгъуэуэ щытуэ щихушхуэщ. Ар пасэм адыгэхэм тхьэщӏагъжыг жыхуаӏэхэм щыщу къалъыту щытащ. Сэ дауэ щымытми, адыгэм я хасэр здекӏуэкӏыу щытар и нэхъыбэмкӏэ зэрыжаӏэмкӏэ мис апхуэдэ тхьэщӏагъжыгхэм я щӏагъыра. Аращи, мыбдей абазэхэхэр, абадзэхэр къумбылхэм, къумбыл жыгым и щӏагъым щӏэсу Хасэ ярагъэкӏуэкӏ жи, Епэрей сатырым и купщӏэр ара. Акӏэ дыкӏуэмэ, урысхэри къалэмэ щэджэгу Гущэба жи. Дэ гурыӏуэгъуэу щӏэкӏынщ, къалэм къикӏыр нобэрей город жыхуэтӏэраӏым, къалэр мыбдей Быдапӏэ жиӏэура. Нтӏэ Урыс-Кавказ зауэр, Урыс-Адыгэ зауэр щекӏуэкӏым щыгъуэ Урысхэм быдапӏэ куэд ящӏу щыта. Ар колониал зауэм и зы хабзэщ. Аращи, Урысхэр къалэм дэсщ, я быдапӏэм дэсщ, щоджэгу, я щхьэ трагъэу жиӏэу дызгуэруращ. Акӏэ, ра нысэ-чэджэгу нэхь щӏэмыщӏэу я зауэ Гущэба. Иджы мы сатырым къэбэрдей адыгэбзэкӏэ дыкъоджэжыр. Ра нысэшэ джэгу нэхъ яфӏэмыщӏу Йозауэхэр гущэба е Йозауэ гущэба, хэр пымыту тӏум уэдуи хъунщ. Иджы мыдейм дей мы сатырым къикӏыр нысэшэ джэгур гурыӏуэгъуэу щӏэкӏынщ. Нысашэ джэгу нэхърэ нэхъ гугъуу къащымыхъуу, нэхъ къызытрамыгъэхьэлъу зауэм хэтщи, абазэхэр, абадзэхэр. Мыбдей абазэр занщӏэу жызоӏэ, нобэрей абазин жыхуаӏэракъым, нобэ къызэрыдгурыӏуэм хуэдэукъым, Къэрэшей-Шэрджэсым щыпсэу ди къуэш абазин, абазэ жыхуэтӏэхэракъым, кӏахэ адыгэращ мыбдей зи гугъу ящӏыр, дауикӏ, абзэххэрауэ щӏэкӏынщ. Ауэду мэзауэ, къызыфӏамыгъэщӏу мэзауэ жери ауэдуи хэтщ адыгэ уэрэдыжь текстхэм. Абы къикӏыр лӏыгъэ яхэлъу, мышыну, гушхуауэ мэзауэ жиӏуращ. Ащы я зэуакӏэри гуихы Гущэба. Ащы жыхуиӏэр абыхэм жиӏура, абыхэм я зэуакӏэ, я зэуэкӏэр гуихщи. Биймкӏэ гуихщ, бийм и гур ирех, бийм и гур егъэкӏуэд жыхуиӏэщ, лӏыгъэ яхэлъу мэзауэ аргуэрыжьщи. Ра абадзэ къарэхэр шыущэмэ рапща, Иджым де мис и щӏагъымкӏэ къебгъэхыу щытмэ, мыр хэтми сщӏэӏым, уэду сноскэ жыхуаӏэр зыщӏар, ауэ абазэ, абазэ, абазин, нобэ абазэ жыхуэтӏэ шы лъэпкъыгъуэхэращ де зи гугъу ищӏыр, абазэ къарэ жыхуаӏэр, абадзэ, нтӏэ, нобэрей абазэхэм шылъэпкъ куэд яӏащ, Къэбэрдей шым и зы лӏэужьыгъуэхэу Трамыш псалъэм папщӏэ Лоуш Ашабэхэ яшхэ, мис ауэду шы лӏэужьыгъуэхэр яӏэщи, мыбдеем де мы тхылъыр зытхахэм зэрыжаӏэмкӏэ Абадзэ Къарэ, Абазэ Къарэ жыхуаӏэр абыхэм щыщ шы лӏэужьыгъуэщи. Ауэ иджым де аргуэру зэхозэрыхь ипэкӏэ Абадзэ жыхуаӏэр

абазэ къарэхэр шууищэ хъу гупым япэ иту зэзешэ жыхуаӏэм уэду зэуэну яшэ жиӏуращ мыдейм де къикӏыр. Адэкӏэ докӏуатэ. Рамы уэркъ пщыгъэхэр къытфыдэзышрэ жи. Уэркъ пщыгъэр гурыӏуэгъуэ къыщӏэкӏынщ. Рамы уэркъ пщыхэр къытхудэзышрэр, къытхудэзышыр ахэращ жи. Зэуэду шы гуп зэуэну ежьа, зекӏуэ ежьащи, шууищэ гупым ар, ари абы сытуэ пщыуэркъ защӏу жыхуаӏэм уэду, абы я пашэр, абазэ къарэхэр шыхэращ. А шыхэм тес лӏыхэра, дауи шыхэр пашэм, шыр зыгъэпашэр абы тес лӏыращ, дауи. Адэкӏэ дыкӏуэтэнщи, ей уанэкъуэпитӏу гущэр зи шэнытала, Уанэкъуэпитӏ гущэр зи щэнытал жи мыдейм де къэбэрдей адыгэбзэ жыпӏу щытмэ. Уанэкъуэпитӏ гущэр зи щэнытал. Щэныталыр къэбэрдей адыгэхэм зэпэбаш жыхуэтӏэращ. Адыгэр пасэм щызауэм щыгъуэ и фочыр нэхъ тыншу тригъэпсэн щхьэкӏэ, мис муэду дыкъуакъу щӏауэ и щхьэм де дэха иӏэу, а дэхам де фочыпэр трагъэлъадэрэ Фочыр ягъауэу щытауэ адыгэм зы хьэпшып зы ӏэмэпсымэ къадекӏуэкӏащ. Шэныталыр кӏах адыгэхэм, къэбэрдей адыгэм, зэпэбаш жыхуэтӏэращ. Сызэреплъамкӏэ, къысызэрыщыгъуэзамкӏэ, шэнытал псалъэр адыгэбзэм, адыгэбзэм къыхыхьауэ зы хамэбзэ гуэрщ. Сыт хуэдэ бзэм къыхэкӏа жыпӏэрэ фыщӏэупщӏэм сщӏэкъым, е тыркубзэ, е ираныбзэ гуэру къыщӏэкӏын. Къэбэрдей адыгэм зэпэбаш жыхуиӏэра. Иджы мы сатырым сыт къикӏыр жыпӏэу щытмэ, Уанэкъуэпитӏыр гущэр зи щэнытал жи. Уанэкъуэпитӏыр мис мыра, уанэм и гупэмрэ уанэм и щӏыбымрэ, Къэбэрдей адыгэ уанэм мис муэду тӏэ иӏэщ абы дэкӏуейуэ. Мис ар Уанэкъуэпитӏщ. Анэ Уанэкъуэпитӏым я зэхуакум фочыпэр трилъхьауэ, зэпэбашым хуэдэу къигъэсэбэпу мэзауэ жи адыгэр.

Къэбэрдейм ди шы сокур кӏахэхэм зэрыжаӏэр шыджалэщ. Мыдей зэрыгурыӏуэгъуэщи, шур шым зэрытесу Тхьэм ирещӏи шым и пщэр иубыда, шым и мыстым и сокум и нэкӏур хэлъ. Сытми шууэ шыбгым зэрису мэзауэ жиӏэуращ лӏыр. Адэкӏэ докӏуэри, Гягырэу, Гягырэуэ хьэжьхэр мэхьакъу гущэба. Иджы мы Гягырэуэ жыхуиӏэр мы тхылъыр зытхахэм зэрыжаӏэмкӏэ гурыӏуэгъуэкъым псалъэм къикӏыр. Ауэ зэрыхуэдгъэфащэ хъунумкӏэ, сэ къызгурыӏуэмкӏэ Гягырэуэ жыхуиӏэр Джаур жиӏэура. Джаурыуэ хьэжьхэр мэхьэкъу гущэба? Джаурхэм, урысхэм жыхуиӏэращ, я хьэжьхэр, джаур хьэжьхэр жыхуиӏэм дей езы, езы урысхэрауэ щӏэкӏынщ мыбдеж жыхуиӏэр я, я хьэхэраӏым. Мэхьэкъу жиӏу щытмэ мэбанэ жиӏэура? Ау мэбанэр езы псалъэм къикӏыра? Ау мыдей метафор къэбгъэсэбэпу щытмэ, урысхэр мэкӏий зэ, зэхуэгуауэ жиӏэрауэ щӏэкӏынщ, нтӏэ зауэ щекӏуэкӏ мыдей уэрэдым къызэрыхэщым зэрыгурыӏуэгъуэмкӏэ адыгэ Шуудзэ гуп урыс быдапӏэ гуэрым теуауэращи, зэхэзехуэн хъуауэ урысхэр зэрогъэкӏий жыхуиӏэщ. Кӏэлэ, кӏэлэ хьэкъу макъхэри къыдэӏукӏ гущэба. Кӏалэ жыхуиӏэр мыбдей сабийуэ щӏэкӏынщ. Быдапӏэм сабий зыгуэр дэсымэ е щӏалэ цӏыкӏу мыстуэ ныбжь иджыри лӏыпӏэ имыувауэ, ӏэщэ къамщтауэ щӏалэ цӏыкӏу гуэрхэр дэсу щытмэ, быдапӏэм, ахэри зэрогъэкӏий, ахэм я макъ къоӏур, жыхуиӏэщ. Уэ и уанэкъуэпитӏ гущэр къызэкъуредза? Де и уанэкъуэпитӏ гущэр къызэфӏедзэ, жиӏэрау къыщӏэкӏынщ. Акӏэ абы къыкӏэлъыкӏуэ сатырым дыкъеджэнщи, итӏанэ сатыритӏым къарыкӏыр гурыӏуэгъуэ тщӏынщ. Ара чыщхьэ зэкъуадзэкӏэ къыдэзэрэщ гущ. Мыр къэбэрдей адыгэбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, шыщхьэзэфӏэдзэрау къысщохъу, чыщхьэзэкъуадзэм, чыщхьэзэкъуадзэр-тӏэ къэбэрдейм, шыщхьэзэфӏэдзэрау къысщохъу. Мыбдеж кърагъэкӏар сыщыуэнри хэлъщ. Сэ къызэрызгурыӏуар пэжу щытмэ, мыбдеж мы сатырхэм къарыкӏыр мыращ, мыращ сатыритӏым. Шыщхьэ зэфӏэдзэкӏэ къыдэзырош жыхуиӏэм къикӏыр шитӏ къыдощтэ абы ужьыми, зыр адрейм и ужьым иту. Шу кӏапсэ жыхуаӏэм хуэдэу къэтщтэнщ икӏи, шитӏыр мыуэду щытщ икӏи, зым и мыстыр, и шхуэӏур, и шхуэмылакӏэр къащтэ абы ужьым икӏи, мыдрейм и уанэ къуапэм фӏащӏэр икӏи, мис мыуэду шыхэр зыр адрейм и кӏэужьым иту, сатыр мыуэду, мис мыуэду гъэувауэ, ящӏ шыхэр. Мис ауэду ягъэув абы ужьыми, къыдэзырош, къызэрыдош жи. Быдапӏэм къыдокӏыжырауэ щӏэкӏынщ абы къикӏыр, я ӏуэхур зэфӏэкӏауэ, зекӏур зэфӏэкӏауэ, ауэду шыщхьэ зэфӏэдзэ ящӏауэ адыгэхэр быдапӏэм къыдокӏыжыр, я уанэкъуэпитӏыр къызэфӏадзэ, уанэкъуэпитӏыр зэрапх жиӏэращ абы къикӏыр.

Аргуэру сабийхэр зэрогъэкӏий. Кӏэщӏрэ кӏэщӏрэ гузы жыуаӏэм уэду уригу щытмэ, мы уэрэдым и купщӏэр арауэ къысщохъу. Мы зыгуэркӏэ мы тэрмэш ящӏа текст вариантым темыхуэу сэ езым си еплъыкӏэ гуэрхэр зэрыжысӏам щхьэ емыкӏу сывмыщӏ, цӏыху къэс езым зы еплъыкӏэ гуэр иӏэжщ, зы лъагъукӏэ гуэр иӏэжщ, зыгуэркӏэ жысӏар пцӏыу къыпщыхъумэ, фэ нэгъуэщӏ еплъыкӏэ фиӏэу щытмэ, фыкъатхэ, фыкъэпсалъэ, уэрэдыжьым и псалъэхэм теуэршэрыхьмэ, тепсэлъыхьмэ куэду си гуапэщ, акъыл зэхэдзэр фӏыщ, дэгъуэщ, аращи, дяпэкӏэ къыпытщэнщ мы рубрикэ жытӏэм дызэреджэнури, ауэ ӏуэху щхьэпэу къысщохъу, мы уэрэдыр уэрэд цӏэрыӏуэщ, куэдым я гум дыхьауэ жылэм къызэдащтауэ жылэр къызогъанэри хамэ куэдым ягу къыдыхьауэ уэрэдыр щыжаӏэкӏэ, уэрэдым къикӏыр къыдгурыӏуэн хуей къысщохъу. Аращ, фи ӏуэху ирикӏуэ, узыншэу фыщытхэ.